N'otu obodo ebe ọmụmụ bụ ndụ ka otu ihe na-eri otu di na nwunye nri n'obi. Afọ fere afọ ụlọ ha tọgbọrọ chakoo. Ụzụ ụmụaka a na-anụ n'ezi ndị agbata obi ha anaghị eme na nke ha. Nkem, ọnwa ọzọ agaala na-anụghị tim nke e ji anụ yọm. Nneka ekpesara di ya n'anya mmiri. Nwunye m hichaa anya gị. ị ma na anyị aṅụchala ọgwụ dị iche iche kpee ekpere dị na ya ma nke anyị ma ekpe ma nke anyị na-amaghị ekpe mana o nwebeghị nke nwere isi e nwere otu dibịa m nụrụ maka ya anyị ga-aga ịhụ anyị ga na-agbanụ mbọ wee ruo na anyị nwetara ihe anyị na-achọ mụ na gị so oo nne Udenze bịara nso susuo nwunye ya ọnụ ma gụgụọ ya akwa. Di na nwunye a gara njem rutu ebe ụwa kwụsịrị, ebe ha na-achọ ọsịsa. Mana dịka ihu ndị dibịa si dị iche iche ka ọnụ afa ha sikwa dị iche iche, ọgbanje gbachiri ụzọ gị agaghị anụ ube nwa na be gị ma ọ bụrụ na a gbajighị ya ụkwụ na aka aka gị dị ọcha nwaanyị di ụwa ekworo juru n'obi jikpọrọ gị ma kechie akpa nwa gị ị bụ nwaanyị obi ọcha mana ndị otu foro ntutu taa na ị gaghị atụta ime ma ya fọkwa ịmụ ya amụ di na nwunye a ṅụrụ mgbọrọgwụ na ahịhịa dị iche iche ma chụọ àjà ya na ya so ma chi ọbụbọ ọbụla na-eweta naanị anya mmiri na obi ịda mba n'otu mgbede ka nwaanyị a gburu ikpere n'ọrụ ya Dịka o legharịrị anya hụ ka ihe a kụrụ akụ si amị mkpụrụ ma na-eme ọfụma, obi gbara ya njọ, ya atamuoro onwe ya n'anya mmiri sị, Leenụ ka ihe a kụrụ akụ si amịta ụmụ, ọbụladị ụgụ! gịnị ka m mekwaranụ otu ihu ahụ ihe dị ebube mere ikuku bugharịrị ahịhịa ala gbawara otu olu esi n'ime ala ahụ kwuo sị were iko ụgụ a laa fụọ ya akwa ma nibe ya n'akụkụ gị dịka ị na-alaba ụra abalị ma na ka m dọkwaa gị aka na ntị onye ọbụla akpọkwala ya ike ụgụ a kụtara n'ịkpa nneka ji ahụ ịma jijiji kụrụ ike ụgụ ahụ were ya laa n'ụlọ ya ma mee ihe a gwara ya n'anya mmiri ka o tetara n'ụra na chi ọbụbọ ọ hụghịzi ike ụgụ kama nwa nwaanyị na-enwu ọcha gbaa e misara n'ahịhịa ụgụ ka ọ hụrụ udenze nke m bịa o lekwa nwa anyị abịala nneka akpọtụrụ di ya n'obi aṅụrị ozugbo ahụ ha hụrụ nwa ọhụrụ ahụ ha chefuru akwa na ude abalị ha niile egwu kpọrọ ụmụ nwaanyị bịara kụọ oro nwa ndị agbata obi bịara soro ha ṅụrịa na nwa ọhụrụ bịara ụwa di na nwunye a hụbigara nwatakịrị a nke ha kpọrọ Erimma n'anya nke ukwuu nke na ha kechiri akụkọ gbasara ọbịbịa ya na be ha nwatakịrị a toro ma bụrụ nnọọ anyanwụ ụtụtụ olu ya bụ sọ ogene ahụ ya bụrụ sọsọ egwu ọ hụkwara nne ya na nna ya n'anya nke ukwuu ma bụrụ nwa dị obodo mma eteghị aka uche pụọ n'ọkwa a mara. Onye akpọkwala ya ike ụgụ a kụtara n'ịkpa. Igbo kwuru sị, onye isi ya ekoteghị, aka ya ekotere ya. O ruru otu ụbọchị n'usekwu, nwa odibo na-elekọta Erimma jiri iwe kpọọ ya ike ụgụ a kụtara n'ịkpa okwu a gbawara nwatakịrị a obi ka mma agha ahụ anwụọ ya ozugbo anya mmiri juru ya anya ya etipụ ọsọ gbara gawa tinye isi n'ụzọ ịkpa ebe o si bịa agbata obi hụrụ ka Erimma si agba ọsọ ya na anya mmiri na-ehusisi ya n'anya jụrụ ya nwa anyị ebee ka ị na-agazi nwatakịrị a zaghachiri ha sị Alawala m nga m o, kwere ndị ọma, nne m na-akpọ m ọnụ na-eri azụ. Kwere ndị ọma, nna m na-akpọ m ọnụ na-eri anụ. Kwere ndị ọma, ụmụ okorobịa akpọ m mpi na-aṅụ mmanya. Kwere ndị ọma, ụmụ agbọghọbịa akpọ m atụ a kpụ n'ọnụ. Kwere ndị ọma, nwaanyị oru akpọ m ike ụgụ a kụtara n'ịkpa. Kwere ndị ọma. Igbo lee owe nne dịrị ndị ọma ekele m Igbo kele ihe ọnụ na-ekwu dịrị ndị ọma nne ya si ahịa alọta nụrụ ukwe nwa ya obi awe ya n'afọ ozugbo Ọ maghị mgbe o ji tụhapụ abọ ahịa ya chụwa nwa ya. Nna ya ndị agbata obi gara kọọrọ ihe na-emenụ gbara ọsọ nke ya na-abịa. Ka Erinwa rutere nso n'ikpe a, ọ tụgharịrị azụ lee nne na nna ya anya ebere nke ikpeazụ. Anya ebere nne ya na nke ya lekọtara. Nne ya esetịa aka ma ọ ga-adọta ya. Mana nwata a fufere isi n'ụdị mmanụ awụfuola mkpakọta adịghịzi. Ozugbo ahụ, anwụrụ ọkụ kụjuru ma loo ya. Nne ya matịrị aka makụọ ma ọ ga-enweta nwa ya. Mana ka anwụrụ kwụsịlatara, nne ya mepere anya hụ na ebe niile achịchaala. nwa ọgọ ha alaghachila ebe o si bịa ya adaa n'ala kwaa akwa n'obi mgbawa mana mmanụ akwafuola gịnị ka mmadụ ga-emenụ ya mere otu okenye kwuru sị onye ya na ndị mmụọ na-eri nri na-eji ngaji ogologo onyinye ọbụla nwere ihe ya na ya so aga. Ọtụtụ narị afọ ndị gara aga ka ndị nna nna anyị ha chọrọ ọsịsa n'ihe mmụọ dịka ọgbanje, di ụwa, ndị otu. Ịchụ aja sitere n'olileanya na a ga-enweta ihe a na-achọ. Ha ma otu eziokwu, anaghị azụta nwa n'ahịa. N'akụkọ anyị a, nwa sitere n'ike ọgwụ bụ ekpere a zara di na nwunye a. IVF bụ ekpere a zara ndị ugbu a. Ihe anyị na-anụbu n'akụkọ ifo bụzi ihe na-eme eme n'ụlọ ọgwụ. A bịa na be sayensị, Akwa na mkpụrụ na-agwakọrịta n'ime efere. A na-esi n'efere were ya tinye n'akpa nwa nwaanyị ebe ọ ga-eto n'ịhụnanya. Nke a bụ in vitro fertilization IVF ịtụ ime aka gwara. Oge ụfọdụ ọ bụrụ na akpa nwa nwaanyị agaghị ebuli nwa, nwaanyị ọzọ nwere ike inye aka Nke a bụ surrogacy enyemaka ọmụmụ ebe a na-ekwekọrịta otu a ga-esi kpọbata nwa n'ezinụlọ. O teela aka ezinụlọ na-agbaso usoro ọmụmụ ọhụrụ a na-edi ọnụ asịrị na isu imi ndị mmadụ. Nkọcha na ịkpapụ ha bụ nnọọ amaghị ihe. Nyere ndị na-eme otu a, sayensị abịaghị imela nsọ na omimi dị n'ọmụmụ, kama o mepere ụzọ ọzọ n'ebe ndị na-enweghịzi olileanya nke ọmụmụ dị. Nwa ọ bụla bụ ekpere a zara aza. Akụkọ njem ọmụmụ ezinụlọ ọ bụla dị omimi ma dịkwa nsọ. Ka ire onye ọ bụla gharakwa ịgbawa obi ịhụnanya gwọrọ. n'ihi na nkwugbu e kwugburu onye ụwa ka nsi a gwọrọ ya ya mere ma o sitere na mmụọ ma ọ bụ na mkpụrụ ma ọ bụkwa na sayensị ọmụmụ bụ onyinye olileanya anaghị anwụ anwụ kama o nwere ike inwe ihe ọhụrụ anaghị azụta nwa n'ahịa ma tata sayensị enyela anyị ụzọ ọhụrụ e si amụta nwa Igbo nwe m sị na ebe ọbụla nwa siri bịa ụwa ya zirikwe ogo eji m n'aka na ihe anyị na-eme ebe a masịrị gị biko denyere anyị aha gị ma tinyere anyị aka fesa ozi anyị jiri bịa udo dịrị unu